Dé bhur mbeathasa agus bhur gcéad fáilte chuig físghabháil scáileáin de chuid fhoireann Gaelainne na Sraithe Sóisearaí, seirbhís tacaíochta de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Inniu díreoimid ar an bpleanáil roinne. Moltar duit cóip den teimpléad pleanála roinne nua a bheith os do chomhair agus tú ag féachaint ar an bhfísghabháil scáileáin seo. Ar iarratas ó mhúinteoirí agus ar mhaithe le soiléire, tá an teimpléad nua so beagáinín níos forbartha ná ceann 2017, 18. Is féidir an teimpléad a íoslódáil ó rannán Gaeilge jct.ie sa fho-rannán Pleanáil. Moltar duit Mura bhfuil sé feicthe agat cheana féin, féachaint ar an bhfísghabháil scáileáin Meafar Foghlama na Gaelainne. Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann leis an gcur chuige comhtháite, sé sin le rá na torthaí foghlama a roghnú as na trí shnáithe agus as na scileanna teangan ar fad mar tacaíonn na snáitheanna lena chéile agus tacaíonn na scileanna le forbairt a chéile. Chun go mbeadh an phleanáil éifeachtach, ní mór go dtabharfaí áit lárnach don litríocht mar shuíomh don eispéireas foghlama agus go mbeifí ag machnamh ar an bpríomhdheis nó an príomhthasc measúnaithe san aonad ionas go ndéanfar an t-eispéireas a dhearadh ar bhealach ailínithe. Sé sin le rá go bhfuil an measúnú ag díriú ar an bhfoghlaim a tharla sa rang, an fhoghlaim atá ag eascairt ós na torthaí foghlama a roghnaíodh agus as an téacs litríochta mar acmhainn chun an fhoghlaim san a bhaint amach. Ní mór sprioc na sonraíochta a choimeád mar fhócas an t-am ar fad, sé sin, an sealbhú teangan. Chun deis a thabhairt dár gcuid scoláirí an Ghaelainn a shealbhú, is léir go gcaithfimid réimse straitéisí agus modhanna éagsúla a dh'úsáid chun gach deis a thabhairt dóibh a gcuid scileanna teangan a dh'fhorbairt le bheith ina n-úsáideoirí teanga athá ní amháin neamhspleách sa chumarsáid ach cumasach leis. Arís, is fiú féachaint ar na ceisteanna so ó Michael Absalom, údar Clarity in the Classroom. Cabhraíonn na ceisteanna so linn díriú ar an bpleanáil. Más mian leat am a thabhairt duit fhéinig na ceisteanna so a léamh, brúigh an cnaipe sosa anois. Agus muid i mbun Aonad Foghlama a phleanáil, ní miste a lua go bhfuil ceithre chéim idirspleácha i gceist sa phróiseas pleanála. An chéad chéim, roghnaigh na torthaí foghlama as na trí shnáithe, an tarna chéim, roghnaigh na téacsanna nó na háiseanna chun tacú leis an bhfoghlaim, an treas chéim, smaoinigh ar an eispéireas foghlama agus ar na deiseanna measúnaithe, agus an ceathrú céim, déan machnamh ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim. Táimid anois chun díriú isteach ar an gcéad chéim. Céim 1, Roghnaigh na torthaí foghlama as na trí shnáithe, cumas cumarsáide, feasacht teanga is chultúrtha, agus féinfheasacht an fhoghlaimeora. Cinntíonn an comhtháthú seo go bhfuil réimse scileanna teangan á bhforbairt laistigh den aonad foghlama. Arís, cuimhnigh ar theachtaireacht mheafar na foghlama anso. Smaoinígí ar an gcúis go roghnaítear toradh foghlama ar leith. Roghnaítear torthaí foghlama chun eolas, tuiscint, scileanna agus luachanna an scoláire a dh'fhorbairt ag an bpointe den aistear foghlama ag a bhfuil na scoláirí. De ghnáth beidh príomhdheis mheasúnaithe ag deireadh aonaid, maraon le go leor deiseanna don mheasúnú foirmitheach le linn an aonaid foghlama. Is ráitis iad na torthaí foghlama a dhéanann cur síos ar an eolas, an tuiscint, na scileanna agus na luachanna a ba chóir do scoláirí a bheith in ann a thaispeáint roimh dheireadh an tríú bliain. Ní mór torthaí foghlama as na trí shnáithe a chomhtháthú agus, chomh maith leis sin, na cúig scil teangan a chomhtháthú le chéile. Beidh bhur dtuiscint agus eolas ar réamhfhoghlaim na scoláirí mar threoir do roghnú na dtorthaí foghlama. Cuimhnigh gur cheart go mbeadh eispéireas foghlama agus deiseanna measúnaithe ailínithe le pé torthaí foghlama athá roghnaithe. Déanfar measúnú foirmitheach ar go leor bealaí éagsúla athá ag teacht leis na Torthaí Foghlama agus ar a bhfuil foghlamtha ag na scoláirí i rith is ag deireadh gach aonaid. Ar an scáileán anois Cífidh sibh sampla de thorthaí foghlama a roghnaíomar ó Shnáithe 1 agus mar a fheiceann sibh thá eilimintí aibhsithe iontu. Chonacthas dúinn go raibh deiseanna maithe do chomhtháthú sna torthaí foghlama a roghnaíodh. Más maith leat am a chaitheamh ar an sleamhnán so, brúigh an cnaipe sosa anois. Agus seo torthaí foghlama a roghnaíomar as snáithe 2 is 3. Arís, más mian leat am a chaitheamh ar an sleamhnán so, brúigh an cnaipe sosa anois. An aithníonn tú na féidearthachtaí don chomhtháthú iontu agus comhtháthú idir iadsan agus na torthaí foghlama a roghnaíodh ó shnáithe 1? Ar mhaithe le míthuiscintí a sheachaint, ní hionann toradh foghlama ar bith a roghnú agus an fhoghlaim ar fad a bhaineann leis an toradh foghlama san a bhaint amach in aon aonad foghlama amháin. Fillfear ar gach toradh foghlama arís is arís eile le linn trí bliana na Sraithe Sóisearaí chun tuiscint agus scileanna na scoláirí a dh'fhorbairt go céimniúil. Tar éis don roinn Gaelainne i do scoilse na torthaí foghlama a roghnú, tarlóidh sé ina dhiaidh san go mbeidh ar an múinteoir aonair cinneadh a ghlacadh cén eilimintí ar leith des na torthaí foghlama san a bheidh ag freastal ar riachtanais an rang-ghrúpa ar leith ag an bpointe so. Chun tuilleadh tuisceana a dh'fháilt ar eilimintí na dtorthaí foghlama, féach ar an taifead de sheimineár gréasáin a bhí againn in Aibreán 2018 a bhaineann le sonraíocht T1. Tá sé seo ar fáil ar ár suíomh gréasáin jct.ie sa rannán Ceardlanna Roghnacha. Mar is eol daoibh, thá ról lárnach ag an litríocht sa tsonraíocht. Is foinse í an litríocht den dea-theanga agus den ghnáth-theanga, is foinse í de shaibhreas agus de chruinneas na teangan, is uirlis í chun cumarsáid a chur ar siúl sa rang. Anuas ar an léamh agus an scríobh, thá fíordheis ag baint leis an litríocht chun an labhairt, plé agus idirghníomhú cainte a chur chun cinn sa rang. Is den riachtanas é an cúig scil teangan a dh'fhorbairt trés na téacsanna litríochta a shaothrú. Síol an eispéiris foghlama athá sa téacs litríochta sa rang. Anuas ar sin is acmhainn thábhachtach í an litríocht don fhorbairt mhothúchánach. An tarna céim sa phróiseas pleanála ná na téacsanna litríochta a roghnú agus is fiú a bheith soiléir anso ó thaobh méid agus cineál na dtéacsanna litríochta de. Sa chéad bhliain leagfar bunchloch do shaothrú na litríochta sa tarna agus sa treas bliain. Raghaidh an scoláire i ngleic le téacsanna as seánraí éagsúla, filíocht agus amhránaíocht, drámaíocht, gearrscannánaíocht, úrscéalaíocht agus gearrscéalaíocht. Caithfear téacs amháin as gach seánra ar a laghad a fhiosrú mar chuid d'fhoghlaim na chéad bhliana. Ina theannta san, cuirfear béim ar an litríocht áitiúil nó an litríocht bhéil. I gcás na litríochta áitiúla nó béil, roghnófar trí phíosa litríochta cuí le saothrú. Beidh saoirse ag an múinteoir, agus na scoláirí ag an leibhéal áitiúil, píosaí oiriúnacha dá riachtanais foghlama, dá réimse suime agus dá gcomhthéacs féin a roghnú. Sa tarna agus sa treas bliain roghnóidh an scoláire téacsanna ón liosta dualgais. Thar thréimhse dhá bhliain roghnófar ar a laghad deich gcinn de dhánta nó d'amhráin nó meascán idir dhánta agus amhráin, dráma iomlán amháin, roinnt gearrscannán, sé sin dhá ghearrscannán ar a laghad, dhá úrscéal agus roinnt gearrscéalta, sé sin dhá ghearrscéal ar a laghad. Ina theannta san, déanfaidh an scoláire ionramháil ar chúig phíosa de litríocht áitiúil nó bhéil thar thréimhse an tarna agus an tríú bliain. Beidh saoirse ag an múinteoir agus an scoláire ag an leibhéal áitiúil píosaí oiriúnacha dá riachtanais foghlama, dá réimse suime agus dá gcomhthéacs féin a roghnú. Mar is eol daoibh, tá an liosta molta de théacsanna cuí don chéad bhliain agus an liosta dualgais don tarna agus don treas bliain ar fáil ar curriculumonline ponc ie nó ar jct ponc ie. An próiseas scagtha. Tar éis féachaint ar an liosta molta don chéad bhliain nó an liosta dualgais a bhaineann leis an tarna agus an treas bliain, ní mór don Roinn Gaelainne i do scoilse scagadh agus réamhrogha a dhéanamh i dtaobh na dtéacsanna litríochta sna seánraí éagsúla. Ba chóir réamhrogha na Roinne Gaelainne a bheith in oiriúint do chomhthéacs na foghlama i do scoilse. an leibhéal cumais athá ag na scoláirí, an réimse suime athá acu agus mar san de. Bí cinnte go bhfuil an fócas céanna nó cuid des na féidireachtaí céanna i gceist sna téacsanna a roghnaíonn Roinn na Gaelainne i do scoilse. Ansan cuirtear réamhrogha na Roinne Gaelainne fé bhráid na scoláirí sna rang-ghrúpaí éagsúla. De réir na sonraíochta, is gá rogha a thabhairt dos na scoláirí ag leibhéal an mhúinteora agus an rang-ghrúpa aonair. Tá roinnt samplaí féideartha de mhodhanna chun deis roghnaithe a thabhairt don rang-ghrúpa i seisiún 2 de cheardlann FGL 2017 18. Tá an cur láthair san ar fáil ar an suíomh gréasáin. Tá spás cuí ins an teimpléad pleanála chun réamhrogha na Roinne Gaelainne i dtoscsoilse i dtaobh na dtéacsanna féideartha a bhreacadh síos. Ní gá téacsanna tacúla a lua ná a úsáid ach, uaireanta, bainfear leas astu chun fócas na foghlama a threisiú nó chun díriú isteach go mion ar eilimint i dtoradh foghlama ar leith. Eascraíonn fócas na foghlama as an téacs litríochta, nó as gné de chultúr na Gaelainne nó as an dá rud le chéile. An Treas Céim, Fís don Fhoghlaim san Aonad Is fiú trácht a dhéanamh anso ar an dlúthcheangal a bhíonn idir torthaí foghlama, an t-eispéireas foghlama agus na deiseanna measúnaithe. Ní mór dóibh a bheith ailínithe lena chéile. Déan cinnte i gcónaí go bhfuil an ceangal nó an t-ailíniú so i gceist leis na deiseanna measúnaithe ar fad a roghnaíonn tú. Deartar na deiseanna measúnaithe chun fianaise a bhailiú an bhfuil an fhoghlaim sna torthaí foghlama bainte amach ages na scoláirí faoi dheireadh aonaid nó á bhaint amach i rith an aonaid. Cuimseoidh fís foghlama na Roinne Gaelainne an tuiscint nó sprioc athá ag an Roinn do bhunús na foghlama, sé sin an t-eolas, tuiscint, scileanna agus luachanna a bheidh ages na scoláirí fé dheireadh an aonaid. Mar a chíonn sibh táimid tar éis an bosca bán dearg a dh'fhorbairt chun go mbeidh sé níos so-thuigthe. Ba chóir go ndéanfaí cur síos imlíneach ar an bhfoghlaim athá chun tarlúint san aonad. Ba chóir don Roinn Gaelainne i dtoscsoilse fís chomhtháite a leagan amach don fhoghlaim a chuimsíonn an fhoghlaim athá i gceist sna torthaí foghlama a roghnaíodh as na snáitheanna ar fad. Cuirimíd i gcuimhne díbh anso go gcuimsíonn Snáithe 1, Cumas Cumarsáide, an fhoghlaim so a leanas. Cumas an scoláire sa chúig scil, éisteacht, léamh, labhairt, idirghníomhú cainte agus scríobh, scileanna athá ag teastáil uaidh nó uaithi chun cumarsáid a dhéanamh le húsáideoirí eile na teangan. Bíonn ar a chumas feidhmiú go muiníneach agus go héifeachtach i suíomhanna idirphearsanta cumarsáide sa phobal teanga. Bíonn ar a chumas gnáth-theanga na cumarsáide ar ghnáthluas sa phobal teanga a thuiscint agus a úsáid sa chumarsáid. Baineann sé taitneamh as a bheith páirteach sa chumarsáid le húsáideoirí eile agus as idirghníomhú leo. Tugann sé teanga chruinn shaibhir fé dheara agus úsáideann sé nó sí an teanga shaibhir chruinn i labhairt agus i scríobh na Gaelainne. Léann sé raon leathan de théacsanna dílse, téacsanna litríochta agus ilmhódacha san áireamh, agus léiríonn sé nó sí tuiscint chriticiúil ar an ábhar. Cumann sé nó sí a théacsanna nó a téacsanna ábhartha féin le haghaidh cumarsáide le húsáideoirí eile. Líonamar isteach cuid mhór des na féidireachtaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist anso, ach ar ndóigh ní chuirfidh sibhse isteach ach na príomhfhéidireachtaí don fhoghlaim a bhfuil sibhse chun díriú orthu san aonad áirithe so. B'fhéidir nach mbeidh ach péire ann. Braitheann sé sin ar na torthaí foghlama athá roghnaithe agaibhse agus ar na heilimintí des na torthaí foghlama san. Snáithe 2, Feasacht Teanga is Cultúrtha Thá an scoláire ag sealbhú na Gaelainne i dtimpeallacht na teangan. Tugann sé nó sí cruinnúsáid agus saibhreas teangan fé dheara. Tuigeann sé nó sí cad is dea-úsáideoir teangan ann agus déanann sé nó sí iarracht bheith ar aon dul leis an úsáideoir san a bhfuil teanga chruinn shaibhir aige. Déanann sé machnamh ar an gcaoi ina n-oibríonn an teanga chun míchruinneas a sheachaint. Toisc go bhfuil an teanga timpeall air nó uirthi, cuireann sé nó sí aithne mhaith ar bheochultúr na Gaelainne agus bíonn deiseanna aige nó aici an cultúr san a inmheánú. Tuigeann sé dán na teangan agus fásann an meas a bhíonn aige nó aici ar an bpobal teangan, déanann sé comhionannú leis agus spreagann sé nó sí sin é leis an teangan a úsáid sa phobal teanga. Mar an gcéanna anso, chuir muidne isteach a lán samplaí des na féidireachtaí daoibh. Cén gné ar leith den snáithe seo a mbeidh sibhse ag díriú uirthi nó an bhfuil féidireacht ábhartha eile a aithníonn sibh? Snáithe 3, Féinfheasacht an fhoghlaimeora Díríonn an scoláire ar na tréithe aonair athá aige féin mar fhoghlaimeoir teangan. Tuigeann sé conas straitéisí foghlama athá oiriúnach dó nó di fhéinig a dh'úsáid. Tuigeann sé nó sí an spreagadh pearsanta athá aige nó aici i leith úsáid na teangan agus glacann sé nó sí úinéireacht phearsanta ar an teanga féin agus ar phróiseas sealbhaithe na teangan. Arís, cén gné ar leith nó gnéithe de shnáithe 3 a bhfuil sibhse ag díriú uirthi nó orthu go sonrach? Príomhdheis mheasúnaithe an aonaid. Tá an t-iliomad féidearthachtaí ann go bhféadfadh Roinn Gaelainne nó múinteoir leas a bhaint astu chun measúnú cuimsitheach cuí a dhéanamh ar thoradh aonaid. Cuimhnigh nach gá i gcónaí gur tasc scríofa a bheadh mar phointe measúnaithe, ba chóir éagsúlacht a bheith i gceist sna tascanna measúnaithe. Mar shampla, d'fhéadfadh an scoláire tabhairt fé taighde nó suirbhé, cur i láthair, léirmheas ar théacs, scéal cruthaitheach, tionscnamh, agallamh, téacs machnamhach, póstaer nó téacs ilmhódach agus féidearthachtaí eile nach iad. Brúigh an cnaipe sosa anois chun cuid des na féidearthachtaí a fheiscint agus plé a dhéanamh orthu eadraibh fhéinig. Cuirfidh príomhdheis mheasúnaithe an aonaid fianaise ar fáil don scoláire agus don múinteoir ar an bhfoghlaim atá bainte amach ag an scoláire nó ar na bearnaí san fhoghlaim fé dheireadh an aonaid. Céim 3, Eispéireas foghlama a chruthú. Céard is eispéireas foghlama ann? Bhuel, séard is eispéireas foghlama ann ná iomlán na foghlama a tharlaíonn laistigh de thréimhse ama ina ndéanann an scoláire dul chun cinn sna scileanna, sna luachanna, tuiscint agus san eolas ins an méid athá le foghlaim agus le déanamh de thoradh na ngníomhaíochtaí foghlama agus na ndeiseanna measúnaithe laistigh de thréimhse ama an aonaid. Is ionann eispéireas foghlama agus obair aonair, obair bheirte, obair ghrúpa, roinnt eolais agus smaointe, comhoibriú, éisteacht, léamh, labhairt, idirghníomhú agus scríobh. Is ionann é agus an fhoghlaim is an dul chun cinn de thoradh gníomhaíochtaí foghlama, taighde agus smaointeoireacht chriticiúil ins na snáitheanna ar fad. Ba cheart go mbeadh eispéireas foghlama ar bith taitneamhach, fiúntach, dírithe ar réimse spéise agus ar chumais na scoláirí, agus fíorthábhachtach ar fad, bunaithe ar riachtanais dhifreálaithe na scoláirí. Agus múinteoir i mbun eispéireas foghlama na scoláirí a dhearadh, ní mór dúinn na rudaí so leanas a dhéanamh, Cuimhnigh nach bhfuil i gceist ag leibhéal na Roinne Gaelainne i d'oscailte ach réamhphlé ar roinnt smaointe a d'fhéadfadh a bheith úsáideach. Na pointí measúnaithe ar eolas, tuiscint, scileanna agus luachan an scoláire a roghnú. Na céimeanna atá le tógaint chun dul i dtreo an phointe sin a liostáil. na scileanna a bheidh ag teastáil ós na scoláirí chun na céimeanna sin a thógaint a aithint, cuid des na féidireachtaí don idirghníomhú a shamhlú, agus na féidireachtaí úsáide teicneolaíochta a shamhlú. Is ins an teimpléad múinteora a chuirfidh an múinteoir aonair na rudaí so in oiriúint dá rang-ghrúpa féin. Ní mór eispéireas foghlama a dhearadh ag baint leasa as téacsanna litríochta agus, nó as gné nó gnéithe de chultúr na Gaelainne. Is féidir téacsanna tacúla a úsáid chun cur leis an bhfoghlaim. Anuas ar phríomhdheis mheasúnaithe an aonaid, is iomaí deis atá ann don mheasúnú foirmitheach. Roinnt samplaí ná ceistiúchán cuí, aiseolas an scoláire don mhúinteoir trí úsáid na soilse tráchta, clár bán i ndialann scoile, aiseolas ó bhéal, aiseolas scríofa i bhfoirm dhá réalt is mian dírithe ar an bhfoghlaim a chur chun cinn trasna na tairsí, sé sin, nóta nó abairt ó bhéal ón scoláire fén bhfoghlaim a rinne sé nó sí le linn ceachta nó faoi dheacracht a bhí aige nó aici le linn ceachta, piarmheasúnú nó féinmheasúnú i gcomhpháirt leis an múinteoir, measúnú chun foghlama, úsáid rúibrice agus roinnt samplaí eile ná fuil luaite againn anso. Anois, tar éis díbh na céimeanna ar fad a thógaint mar Roinn Gaelainne, ní mór díbh fad measta an aonaid a líonadh isteach sa bhosca cuí. B'fhéidir go mbeidh múinteoirí difriúla ag ceapadh go dtógfaidh sé fad éagsúil orthu ina rang siúd seachas ag múinteoirí eile ina gcomhthéacs. Tá saoirse agus solúbthacht i gceist leis sin. Is treoir í an plean roinne. Níl sé ceaptha a bheith ina shrian. Ba cheart go mbeadh an obair ranga scoláire lárnach. Mar sin beidh rudaí difriúla ag titim amach i ranganna éagsúla. Cuimhnigh gur doiciméad beo é an plean roinne so. Beidh gach múinteoir ag cur isteach athruithe air de réir mar a théann sé nó sí ar aghaidh. Gach seans go mbeidh an plean giobalach roimh dheireadh an aonaid, comhartha maith go bhfuil an múinteoir ag machnamh ar a bhfuil ag titim amach agus ag déanamh athbhreithnithe air dá réir. Céim 4, Machnamh na Roinne Gaelainne ar rath an aonaid. Ar ndóigh, díreach mar a bhí luaite againn ag an tús, ní mór don Roinn Gaelainne i do scoilse machnamh a dhéanamh ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim chun an fhoghlaim a bhí bainte amach a mheas. Smaoinígí ar an taithí aonair a bhí againn a roinnt le chéile chun machnamh a dhéanamh ar céard a dh'oibrigh go maith agus ar céard a chuirfeadh feabhas ar an aonad foghlama an chéad uair eile. Ag an bpointe so, is fiú teacht thar n-ais chuig ceisteanna Michael Absolum agus iad a chur orainn fhéinig sa tslí so a leanas. Cad a d'fhoghlaim na scoláirí? Ar éirigh leis an bpleanáil a chuir mé i bhfeidhm? An bhfuil na scoláirí réidh chun an chéad chéim eile san fhoghlaim a thógaint? Cad iad na chéad chéimeanna eile a mbeidh siad in ann tabhairt fúthu? An ndearna na scoláirí an dul chun cinn a bhí beartaithe agam? Ar chothaigh na hacmhainní, na háiseanna agus na gníomhaíochtaí ar bhain mé úsáid astu leis an bhfoghlaim? An ndearna mé nó an ndearna siadsan monatóireacht ar a ndul chun cinn? An raibh an cur chuige éifeachtach? Ar thug mé aiseolas dírithe dóibh? Ar bhain mé leas as an uirlis úsáide um measúnú? Anuas ar na hacmhainní eile athá ar ár suíomh gréasáin, athá luaite againn cheana féin inniu, thá bileog ann maidir leis an am gairmiúil, moltaí cabhracha athá ann gur féidir le múinteoirí tabhairt fúthu ina n-aonar, mar ghrúpa nó mar roinn. Sara bhfágann sibh an suíomh so, féachaigí thart timpeall, thá tuilleadh tacaíochta ar fáil. Bíonn foireann Gaelainne na Sraithe Sóisearaí ag cur leis na hacmhainní ar an suíomh so go rialta. Don nuacht is déanaí cláraigh linn ar an mbunachar sonraí sa rannán Gaelainne den suíomh gréasáin. Ina theannta san coimeád súil ar an gcóras giolcaireachta athá againn ag JCT Gaeilge. Thá súil againn go raibh agus go mbeidh an íosghabháil scáileáin so cabhrach agus sibh i mbun pleanála. Slán go fóill.